ụwa adịghị egwu ee nwanne m wee chenji igonuo ụwa adịghị egwu na a na-ekwu otu ihe ọzọ a na-emezi ị mara ife a ga-eme gị ihe ọ dị gị mma mee ya onye ọzọ mara nke a ga-eme gị ihe ọ dị gị njọ emene mmadụ ma ncha ka ịyawa chukwu ndụ nwanne onye runata na-enyo agbata obi a na-enyo ike ya ọ bụrụ na i were ofu aka na-atụ mmadụ atọ ndị ọzọ na-atụ gịnwa n'onwe gị izuga izuga ọ gịnị dị kpatara ma m ma mmadụ na-alaikikarị ibufe ebe ife ọjọọ maọbụ ife dakwasara nwanne anyị nwanne kedu ife mere anyị ji alaikarị ịtụsa karịa ebe ife dị mma mere nwanne anyị maọbụ ebe nwanne anyị na-aga n'iru nwanne m ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na mmadụ ga-apụta na nke ikpeazụ a ọ bụrụ sịrị sịrị sịrị bụ ife ọ ga-anọ na-achọ nwanne m nwanne anyị nwoke ị na-afụ onye obodo nwanne onye obodo e nwerekwa ife merie ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na anyị na-aka eselebreti mgbe ife dakwasara nwanne anyị karịa mgbe ife ọma merie nwanne anyị nwoke a na-arụ rice e nwebughọ ka a nọkatara bufe news ihe gbasara nya bụ rice ahụ ọ na-atụbata otu e si wee bufe news na nke ikpeazụ a na aka ji ya bụ nwanne anyị nwoke ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi amarọ m ife o ji wee bụrụ na ndị be anyị na-agbakarị ụzọ ịtụsa ozi mgbe fa nụrụ na o nwere ka ife si wee dịrị onye nke fa ma ọ bụ nwanne fa nwanne m ya bụ ife jọgburu onwe ya na nke ikpeazụ a obodo adịgo ka ọ ya-adị sịrị sịrị sịrị karịkwuzie na nke ikpeazụ a nwanne anyị nwoke onye obodo nwanne m mgbe ọ na-atụsa ozi na ya na-eledukwa rice na ya na-eme rice na-ebubata na-asọplai o nwerọkwa onye na-atụsa ya bụ ozi etu e si ezi ya na nke ikpeazụ a a na-akọzi akụkọ mama ngozi na ndị yadị o jikwa wee bụrụ na aka akpalugie o jikwa wee bụrụ na o mere nke a mee nke ọzọ o jikwa bụrụ na e ji ya eji mụnwa na-ajụ unu kedu ife kpatara o ji wee bụrụ na ndị be anyị na-alaikikarị ịtụsa ozi ezighị ezi ya bụ ife jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi nwanne mmadụ lota na ọ bụ onye runata na-enyo nwanne agbata obi maọbụ onye nọ nso a na-enyo ya bụ ikie lota na i were ofu aka na-atụ mmadụ atọ ndị ọzọ na-atụ gịnwa n'onwe gị echetara m mgbe ọ dịrị ka ọ ga-adị n'akụkụ m nwanne within some few minutes e busachana the whole video e mechazie n'ikpeazụ m mekwazi ife onyonyo na-ekene chukwu na ọ napụtago m na nya bụ ọnọdụ enwela ife nghọta gbasara nya m ntụsa ozi nya bụ ife onyonyo wagharị na mgbe ife mere nwanne onye ọbụla bufere nya bụ news mụnwa na-ajụ na ụmụnne m ọ gịnị kpatara ndị be anyị ji alaiki ịtụsa ozi ezighị ezi tupu i buru ife mere nwanne gị maọbụ rumour ị nụrụ nwanne tupu i buru ya na-akpagharị buru ụzọ kọnfam ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọgwụgwọ ka ọ ra n'ọnụ nwa na-asị gị nwanne m na onye obodo nọ ya enwere ife mere onye obodo onye obodo nụ ya ọfụma ọfụma izuga izuga zukwanụ ike zukwanụ ike ewu